assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndikhulupira kuti tonse taswera bwino pamtundapo padabwera mafunso awiri kuchokera kwa mr felix chikuni funso lawo loyamba lidali lakuti kodi nchifukwa chiyani asilamu mumadana ndi galu Ndipo akufunsa funso limeneli akuti potengera experience yawo imene akhala akuiona kuchokera kwa asilamu amene amakhala nawo pafupi kuchokera ku Chingale uko ku Zomba. Komanso funso lachiwiri ndi lakuti kodi ndi zoonadi kuti mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adadyedwa ndi galu? kodi nkapena nkutheka kuti chimene chitha kukhala chifukwa chimene asilamu amadanirana ndi galu ndiye tikhale tikuyankha funso limeneli insha allah ndiye kuyankha kwa funso limeneli pali mfundo yofunikira kwambiri yakuti tikayimve chipembedzo kwambiri ndi malamulo amene anthu akuyeneka kumatsatira akamati chikhristu ndi zomwe akhristu akuyeneka kumachita malingana ndi mmene zalamulidwira m'buku lawo la baibulo chimodzimodzi chisilamu si zomwe timaona asilamu ena ndi ena akupanga koma kuti chisilamucho ndi zomwe chisilamucho malamulo ake akuphunzitsa zomwe chisilamucho chikuphunzitsa ndi zomwe tiyeneka kutenga kuti chimenecho ndiye chisilamu osati zochitika za anthu ena ndi ena ndi pa nthawi ino tikhalabe tikuonetsana ena mwa mahadith amene abwera okhudzana ndi nkhani ya galu kuti kodi chisilamu chikukambanji pa nkhani yokhudzana ndi galu kodi chisilamu chikunena kuti asilamu adzimuchitira nkhanza galu kapena akuyeneka kukhala motani ndi galu mu hadith yochokera mu sahihi lbukhari lomwe ndi buku limodzi la mahadith mahadithi ndi zolankhula za mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamu lbukhari mu buku limeneli akupanga narate hadith yomwe ikuchokera kwa abi huraira abi huraira ndi mmodzi mwa ophunzira a mtumiki muhammadi mtendere ndi madalitso zikhale pa iye ndipo abi huraira adafotokoza kuti mtumiki muhammadi mtendere ndi madalitso zikhale pa iye adalankhula kuti padali munthu amene adamupeza galu akudya dothi amadya dothilo kamba ka ludzu Ndiye munthu ameneyu kamba ka chisoni adatenga nsapato ndikutunga madzi m'chitsime ndikumupatsira galu uja kuti amwe kuti achotse ludzu. Ndiye amapanga zimenezi kutunga kupereka, galu uja omaliza kutunga kupereka moti mpakana galu uja ludzu lake lidatha. Ndipo Mulungu adayilandira ntchito ya munthu ameneyu, ntchito yabwino imeneyi yomusamalira galu. moti mpakana munthu ameneyu adamupatsa malipiro okalowa ku paradizo kuchokera mu hadithi imeneyi tikuona kuti mtumiki muhammadi mtendere ndi madalitso zikhale pa iye adaphunzitsa ophunzira ake kapena kuti adaphunzitsa asilamu kuchita zabwino including mu zabwinozo kumusamalira galu ngati tampeza galu ali ndi ludzu Tikuyeneka kumpatsa madzi. Ngati tampeza galu ali ndi njala, tikuyeneka kumpatsa chakudya adye. Chimenecho ndiye chiphunzitso cha Chisilamu. Ndiye mukanena kuti kodi Chisilamu chimalimbikitsa kuchitira nkhanza galu? Yankho ndi lakuti ayi. Chisilamu chalimbikitsa kumuchitira zabwino galu. Pamene ali ndi njala timudyetse. Pamenenso ali ndi ludzu timmwetse madzi. Chimenecho ndicho chiphunzitso cha Chisilamu. mu hadith yathu yachiwiri pa nkhani yomweyi yokhudzana ndi galu ku chisilamu tikuwerenga hadith imeneyi kuchokera mu sahihi lbukhari momwe akufotokozanso kuti pa nthawi ya mtumiki muhammadi mtendere ndi madalitso zikhale pa iye padali agalu ndipo agalu amenewa ena amakodza komanso kumathamangathamanga pa malo opemphera asilamu koma kuti ophunzira mtumiki ngakhalenso mtumiki amene samatenga madzi powapanga sprinkle kapena kuti kuwawazawaza pamene agalu aja akodzera zomwe zikutanthauza kuti malingana ndi chisilamu mkodzo wa galu sumapangidwa consider kuti ndi najis sumawerengeredwa mkodzo wa galu kuti ndi chinthu choyipa poti pamalo pamene wakodzera galu sungapemphererepo iyayi ndi tikaona nkhani yokhudzana ndi galu tiona kuti kuli flexibility pa nkhani yokhudzana ndi galu ku ma text ochokera ku chisilamu especially ku ma hadith mu hadith inanso yochokera mu sahihi lbukhari abi huraira anapanga ripoti kuchokera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti mtumiki adanena kuti aliyense amene akusunga galu posakhala pa zifukwa zimene zikutchulidwa m'munsimu amaluza 1 qirat ya malipiro ya thawabu ama- amaluza ka portion kena kake ka zintchito zabwino ndiye adatchula ma exception kuti munthu akuyeneka kuweta galu pa zifukwa ziti ndiye pa zifukwazo adatchulapo kuti galuyo ntchito yake ikhale kuti ndi olondera olondera zakumunda kuti, ka, kuti azithamangitsa anyani ndi zina zotero komanso akhale ngati mulonda olondera ziweto kuti mwina azilondera against afisi pa zifukwa zimenezi msilamu ali ololedwa kuweta galu kumuweta galuyo kukhala mulonda olondera zakumunda za agriculture tingotero kaya mwamuli ziweto ngakhalenso zomera komanso mmenemo akuonjezeramo za ulenje kuti galuyo kapena akhale wochitira ulenje kuti akakuthandizani kusaka and zimenezinso its proven kuchokera mu Quran mu Quran chapter cha 5 verse ya 4 kuti msilamu nso ndi ololedwa kugwiritsa ntchito galu pochita ulenje kuti atha kumagwiritsanso ntchito galu i hope kwa anthu amene amazitsata za ulenjezi they know how a dog is trained pa kuthandizira kugwira zinyama pa ulenje Pampha- pa nkhani yakupha galu tikubwera mu hadithi inso yochokera mu sahihi lbukhari kuchokera kwa aisha yemwe ndi mkazi wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalankhula kuti pali zirombo kapena nyama zokwanira 5 zomwe zimachita zimayambitsa chisokonezo zimadzetsa chisokonezo kapena zimapanga harm anthu zimapatsa anthu mavuto nyama 5 zimenezi ziyenera kuphedwa ngakhale including pamene munthu ali mu pilgrimage nyama zimenezo ali ololedwa kuzipha ndiye adatchulamo mmenemo makoswe komanso anankalizi including adatchulamo mmenemo galu wachiwewe ndi chimene ndimabweretsera narration imeneyi kwambiri ndimafuna kupanga point out apo pa galu wachiwewepo kuti galu ngati ali wachiwewe akudzetsa chisokonezo pa society akumaluma anthu galu ameneyo it is permissible kumupha and i hope this is what is customary accepted m'midzimu kuti galu akatakhala kuti akuvutitsa anthu amamupha ndithu tili pa nkhani yomweyi yokhudzana ndi galu palinso nkhani ina yofunikira kwambiri yakuti tisayiwale kuyitchulamo mu gawo limeneli yomwe ndi hadith yomwe ikupezeka mu sahihi lbukhari muslim sunan anasai ndi mabuku ena a mahadith mu hadith imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kuti galu akanyambita mchiwiya cha wina mwa inu galu akanyambita mchiwiya cha wina mwa inuyo zakudya kapena zakumwa zomwe zili mkatikatimo zimenezo muyenereka kuzitaya ndipo chiwiyacho muchitsuke kokwanira kasanu ndi kawiri kokwanira ka 7 tikayimvetsetsa hadithi imeneyi mtumiki sallallahu alaihi wasallam akukamba zokhudzana ndi kusamalira ziwiya kuti chiwiya ngati chanyambitidwa ndi galu kapena chiwiyacho ngati muli zinthu mkatikatimo nde galu wapita kukanyambita zinthu zimenezo tizitaye nde chiwiyacho tichisambitse ka 7 ndipo mahadithi ena amalongosola kuti umodzi mwa maulendo 7-wo tigwiritse ntchito mchenga pa hadithi imeneyi pamabwera mafunso tsopano kuti kodi chilamulo chimenechi chikupanga apply-nso ku zovala kapena ku thupi inde mtumiki sallallahu alaihi wasallam pakufotokoza apa amafotokoza za chiwiya kuti chiwiya ngati chanyambitidwa nde nangano ngati wanyambitidwayo ndi munthu thupi kapena ngati chanyambitidwacho ndi chovala cha munthu kodi chovala chimenechi chichapidwe ka 7 kapenanso thupi limeneli khunguli lisambitsidwe kokwanira ka 7 kamodzi kaiko ndi mchenga Yankho ndi lakuti ma Ulama amasiyana pa nkhani imeneyi ndipo kusiyanako kumabwera kamba koti mawu a Mtumikiwo adatchula zokhudzana ndi chiwiya, sadatchula zokhudzana ndi pa khungu la munthu kapena pa chovala cha munthu. Mpamene pamabwera kusiyana. Ena akunena kuti iyayi, zimene, ngati zikupangidwa pa chiwiya ndiye kuti zimenezonso the same applies ku chovala ndi thupi. ena akufotokoza kuti yayi mawu a mtumiki sallallahu alaihi wasallam tiwamve mmene abwerera akukamba za chiwiya zikadakhala kuti zimenezi zikupanga apply ku thupi kapena ku chovalanso mtumiki sallallahu alaihi wasallam akadatiuza nde pointi yomwe ili ya strong kwambiri yomwe ili yoona pa nkhani imeneyi ndi yakuti Hadith imeneyo tiimve mmene analankhulira Mtumiki salla Allah alaih wasallam kuti galu akanyambita mchiwiya osati galu akanyambita pa chovala kapena pa thupi la munthu kamba kuti zimenezo sizili mgawo la ziwiya ndiye ngati galu wakunyambita pa chovala kapena galu wakunyambita pa thupi uzangotsukapo kamodzi basi komanso kutsukako sizikutanthauza kuti nde kuti imeneyo ndi najisi kamba kuti chinthu kuti chikhale najisi pamafunika kuti pabwere umboni for example tikanena kuti iyayi galu akakunyambita udhu wako waduka ndiye kuti mawu amenewo afunikira umboni wobakira mawuwo kuti mawu awa tikunena kuti udhu waduka kamba ka umboni wakuti ndiye kamba kuti zimenezi zilibe maumboni akiliya maumboni achindunji osonyeza kuti zimenezi kuti galu akakunyambita udhu wako umakhala waduka kapena twahara yako imakhala yaonongeka ndiye kuti zimenezo zilibe vuto koma kuti uzangopukutapo pamene anakunyambita galupo basi kamodzi kawiri katatu mmene ungafuniremo nde imeneyo ndi nkhani yokhudzana ndi malovu a galu nditamalizanso ndi hadithi yochokera mu sahihi al bukhari yomwe ikuchokera kwa abu masud al ansari yemwe ndi mmodzi mwa ophunziranso a mtumiki mtendere ndi madalitso zikhale pa iye amene akupanga ripoti kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaletsa kutenga ndalama yomwe yapezedwa kudzera mu mabizinesi awa kugulitsidwa kwa galu komanso ndalama yomwe wayipeza munthu kudzera mu njira yogulitsa thupi komanso ndalama yomwe wayipeza munthu kudzera mu matsenga kupanga zobwebwetabwebweta zimenezi kuti munthu ali woletsedwa kugwiritsa ntchito ndalama yomwe wayipeza mu njira zimenezi kamba ndi njira zoyipa zomwe zili munthu zili mmasosezi osayenera munthu kuti adzipangira ndalama kuchokera mmasosezi amenewo nde amenewo ndi mwa mahadithi amene ali connected ndi chiphunzitso cha chisilamu Nde I hope kuti pamenepa ndatha kuyankha funso lanu, komanso funso lanu lachiwiri lija linali lokuti kodi Muhammad adadyedwa ndi galu? Yankho ndi lakuti iyayi sichoncho ndipo zimenezo sizoona ayi. Zimene mudamvazo ndi zabodza. Ndipo nkhani yokhudzana ndi galu ndi mmene tafotokozeramo kuchokera mma audios amenewo, ndikhulupira kuti mwamvetsera bwinobwino. Mukamvetseramo, ngati pangakhalenso funso lina lililonse lokhudzana ndi galu ku Chisilamu, mukhale omasuka ndithu kufunsa. Zikomo kwambiri.